Sa Guàrdia de Finàntzia de su grupu de Terranova ch'at secuestradu belle sete miza artìculos chin sa marca Richmond frassa e non che los at secuestrados a sos bendidores chi andant rundanos in sas ispiàgias ma in d-una buteca de Porto Cervo. Sos militares a pustis de indàgines aprofundidas e in su tempus fata in collaboratzione chin s'azienda mere de sa marca, an acassau una buteca in sa localidade turistica famada de Portocervo chi bendiat pinzos e àteru de sa marca imbentada dae s'istilista inglesu a s'acabbu de sos annos novanta. Sos finantzieris ch'an secuestrau duncas belle sete miza artìculos e sos controllos an aberguau chi sa mertze aiat unu muntone de fartas. No aiat sas etichetas chin su locu de produtzione, su materiale e totu su restu prevìdiu pro leze, aiat butones chentza sa marca, e bi fin pinzos chin etichetas de marcas diferentes. A sa mere de sa buteca una fèmina de barantases annos de su Trentino l'ant denuntziada a s'autoridade giuditziària de Tèmpio pro sos reatos ligados a sa bèndida de mertze frassa. Sa Guàrdia de Finàntzia pretzisat chi s'operatzione est in s'àmbitu de sas atividades contra s'abusivismu commerciale a sa bèndida de mertze frassa mandadas a dae in antis dae su Cumandu Provinciale de Tàtari. In custas oras sa Commissione 'e Sanidade de su Cussizu Regionale diat deper dare su via libera definitiva a sa riforma de sa rete ospedaliera sarda. In sas dies coladas est arribbadu su parre negativu de su Cussizu de sas Autonomias Locales, chi at fatu paritzas crìticas a custu assentu chi est cajonande polèmicas e dudas, mescamente in cussos territòrios chi s'intendene penalizados. Unu parre cussu de su CAL chi diat poder mudare, si si diant atzetare unas cantas modìficas. E pròpriu supra sa botzadura de su CAL intervenit s'assessore a sa Sanidade Luigi Arru chi at iscritu una lìtera a su presidente, su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu. Sa discussione, su cunfrontu, sunu su sale de sa democratzia ma a ripìtere totu s'ora chi custa Giunta faghet una programmatzione petzi supra càlculos de ragionieri chentza dare cara a sos territòrios prus bisonzosos e a sa sanidade pùblica, arriscat de ispuntoriare sas comunidades contra a sas istitutziones, iscrivet Arru, pedinde a Andrea Soddu de recuperare paris unu cunfrontu leale, reconnoschende su valore de sa paràgola dada e traballande paris pro sa Sardigna. Sa punna de sa Commissione Sanidade paret cussa de mantènnere s'assentu detzisu a pustis de s'acordu fatu intre sos partidos de maggioràntzia. Duncas, àteras modìficas si podent presentare chin sos emendamentos chi ant a presentare in Àula sos cussizeris o sos grupos polìticos. Sa Giunta regionale cheret tancare cantu prima, fintzas ca sa riforma est istada fata in su duamiza e bìndighi e galu est a aprovare e in s'ìnteri s'ispesa est sichinde a crèschere. a pustis de s'aprovatzione in Commissione Sanidade e podet dare petzi chin sos votos de sa maggiorantzia su testu at andare in Aula pro s'aprovatzione definitiva. In sa chistione de su licentziamentu de sos chimbantotto dipendentes de Ottana Polimeri, sutascritu s'oto de agustu in s'inter chi sas literas fin arribbande a sos interessados intervenit Daniela Forma, cussizera regionale de su PD. Premissu chi so a costazu de sos traballadores e chi apo a garantire s'impinnu meu pro acatare sa manera de firmare su disacatu chi sun connoschende Otana e sa Sardigna de mesu, narat Daniela Forma, non poto fàchere a mancu de sutalineare unas cantas cosas pacu curretas postas a verbale in sa sede de sa Confindustria s'oto de agustu. Secunu Daniela Forma, decrarare chi sa sotziedade Otana Polimeri, srl, depet parare fronte a un'esùberu de chimbantotto dipendentes, cussiderande chi totu sos impinnos polìticos picaos a livellos diferentes non sun istaos de profetu, paret una manera de ghetare sa neche de custu disacatu aziendale a sa polìtica e a sas istitutziones locales, regionale e natzionale. Custa iscusa resurtat frassa rispetu a su traballu fatu dae sa polìtica e de su cale su grupu Civati at semper godiu e duncas diat dèpere reconnòschere Unu reconnoschimentu, concruit sa cussizera regionale, chi depet, a su mancu, pro rispetu de totu cussas aziendas chi traballan in sa Sardigna de mesu, chi no an mai àpiu su matessi tratamentu dae sa polìtica e dae sas istitutziones e chi sichint a poderare die pro die garantinde sa produtzione e su traballu in unu territòriu ue sa crisi est pane fitianu. Su presente e su benidore de su Cussòrtziu de Pùblica Letura Bustianu Satta est istau s'argumentu de su dibàtidu pùblicu per colpa di chi Biblioteca Satta, Investimenti pùblici e strategie del territorio, promòviu dae su PD de Nùgoro e fatu in sa Biblioteca Satta, un'istitutzione culturale chi dae prus de dec'annos est in crisi e non si biet mezoru, Una derruta cumintzada chin s'abrogatzione de sas comunidades montanas e acabbada chin sa riforma de sas provìncias, prima abolias e apustis torradas a bida, ma chentza prus sas cumpetèntzias culturales. Mancu sa Leze Regionale duos de su duamiza e sèichi, chi pertocat s'assentu de sos entes locales in Sardigna, at permìtiu de isòrbere sa chistione, mancari l'apana emendada. A su dibàtidu, chi si podiat sichire in direta in Facebook, gràssias a s'emitente nostra, At picau parte Gianmario Demuro, costitutzionalista e ex assessore regionale a sas riformas, Giancarlo Marcialis, dipendente de sa Biblioteca, Sebastian Cocco, assessore comunale a sa Cultura, Roberto Deriu, cussizeri regionale PD, Giuseppe Dessena, assessore regionale a sos Benes Culturales e Costantino Tidu, amministradore istraordinàriu de sa Provìncia de Nùgoro. Francesco Manca, segretàriu de su PD de Nùgoro, at coordinau sos traballos. Sos rapresentantes de sas istitutziones chi intran in sa gestione de sa Biblioteca Satta an acrariu sa positzione issoro. Totus an dau sa disponibilidade a traballare ànimu 'e pare pro dare unu benidore a sa Biblioteca Sat, fintzas pessande a sa presentatzione ufitziale de sa candidadura de Nùgoro a Capitale italiana de sa cultura duamiza e binti. Pro chie no est pòtiu andare a sichire su dibàtidu a biblioteca, l'at a poder sichire totu intregu cras a sas nobe de sero in s'emitente nostra. Sichit sa cuntierra intre Regione e Guvernu pro sos issèperos in matèria urbanìstica pustis de s'impugnatzione de sa Leze Regionale. S'assessore a s'Urbanistica Cristiano Erriu pedit unu cunfrontu democraticu e rispondet a sa sutasegretària Ilaria Borletti apretande unu dibatidu supra sos fattos e non supra su pregiudìtziu de pretesas cementificatziones. Apretziamus chi sa Borletti apat atzetau sa richiesta de su presidente Pigliaru fata a su presidente Gentiloni de torrare supra s'argumentu in manera diferente. nat Erriu, inoche si faveddat de interpretatziones diversas e nois pessamus chi cussa dada dae s'Istadu, como, siat pacu coerente chin sos atos de su MIBACT chi guvernan sas atividades de redatzione de sos pianos paesagìsticos, in prus de medas sentèntzias de sa Corte Costitutzionale chi at reconnotu chi sos impreos cìvicos non corrispondentes prus a sos valores paesagìsticos non poden blocare s'impreu pro formas nobas e prus atuales de interesse colletivu. Erriu sichit nande chi s'Istadu at semper evitadu de si pronuntziare in sas chistiones dìlicas de sos impreos cìvicos, censurande sas normas nostras fatas in cuncòrdia chin su MIBACT e chi s'aplicaban in situatziones particulares ebbia. Sa Regione, ammentat s'assessore Erriu, est isetande dae su duamizenobe, de poder definire unu protzessu de pianificatzione cumpartia chi permitat de valutare sas esigèntzias de tutela.